ambiri amafunsa kunena kuti ndi chifukwa chani simugwirizana ndi kamandevu kungoyankhapo mwachidule munthu ameneyu ndi wadyera 2019 anapangidwa hayala ndi malawi congress party anali mugulu la maloya amene amachita mademo ku judiciary boma litasintha ambiri mwa maloya amenewa anapatsidwa maudindo mu tonse alliance mukhoza kuona kunena kuti mu zaka 5 za chakwera kwachitika zambiri there was corruption everywhere azikwanje dziko silimayenda bwino kodi alex kamangila zoba anali kuti anangobwera ndikuyamba kulankhula nkhani ya majaji and moreover majaji amene amayankhula nawo it was personal hatred amachita kunena kuti anthu amene anayamba nawo zakuti anayamba nawo zakuti so kwa munthu woganiza bwino bwino is that fighting corruption for the nation no frank mbeta anali bwana wake 2019 frank mbeta amayimira profesa mutharika pa mlandu wa chisankho iyeyo anali ku nsewu kuchita mademo olimbana ndi profesa nthawi yonseyi palibe kudzudzula frank mbeta chifukwa anali mboma iye ndi wa malawi congress 2025 profesa mutharika wangowina chisankho akubwera ndikuyamba kumadzudzula kuti ayi frank mbeta frank mbeta this frank mbeta that anthu ambiri amene iyeyo akudzudzula ndi a chipani cha dpp you can see he is blaming gangata joseph mwanamveka akuti ayi a joseph mwanamveka aba ndalama za hotelo ona kwako ndakhala ndikunena kuti wisdom is superior to education munthu ameneyu akunena kuti ali ndi degree koma sakutha kusiyanitsa pakati pa pay as you go komanso contributory fund zikuonetseratu kuti ndi bulutu 2015 minister of finance anali Goodall Gondwe 2015 pamene timagulitsa Malawi Savings Bank nduna ya zachuma imene inagulitsa bank ndi Goodall Gondwe koma every day this useless lawyer akunena kuti a mwanamveka anagulitsa bank 2015 mwanamveka anali minister of trade he was not minister of finance so amene anagulitsa bank ndi Goodall Gondwe tamvera kaye mnyamata hrdc ndi ka branch ka malawi congress party pamene amalamulira chakwera hrdc inali chete kwachitika masikando mdziko momo fetereza ku butchery anyamata azikwanje mabiliyoni anasowa koma hrdc inali chete alex kamandevu zoba ndi memba wa malawi congress party akumauza anthu kunena kuti ayi ine ndilibe chipani you must be very stupid munthu ameneyu aliyense akatsutsana naye akunena kuti ndi wa corruption okay that is fine bakili muluzi tv imene apoyera simabisa amasapota chipani cha democratic progressive party iwo masapota chani ukuyenera uwauze amalawi because you have an interest you cannot hide from that nde ukubwera pano ndikumanena kuti ayi bakili muluzi tv is corrupt okay that is fine ine ndiwa dpp iwe ndiwa chipani chanji because you cannot lie to malawians tinali ndi hrdc dziko muno imene akuti tilibe chipani 2020 tinawaona kuti ndi a malawi congress iwo alex kamangira 2019 unali mugulu la malawyer amene amachita mademo kulimbana ndi profesa His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika wa Democratic Progressive Party anali atatsogola kotero kuti sangapezekenso He will say, a Mwanamveka aba ndalama za pension. Today, Gangata waba ndalama. Chisale waba ndalama. Frank Mbeta, this one, this one. Okay, apereka umboni. Frank Mbeta anaba ndalama za hotel motani. Akuti ayi, 2015 anali ndi mlandu wa kurogo. Umene ndi umboni. Okay, amwanamveka aba ndalama za banki motani akuti ayi mwanamveka ndi minister of finance ndalama pamene zimatuluka amadziwa are you serious my friend there are two types of pension fund pay as you go ndimene amayang'anira mwanamveka contributory fund imayang'aniridwa ndi ma fund managers and ndalama zatuluka kumenekoko mwanamveka is not responsible koma akulu awawa amaoneka kuti anapita sukulu koma sadziwa kanthu ndiye akuyesa kunena kuti this is pay as you go koma ndakhala ndikunena pano kuti there are two types of pension fund pay as you go amayang'anira ndi minister of finance contributory fund ndi yapadera public service pension trust fund ndi kampani yapadera minister of finance is not responsible chabwino akamangira tipaseni umboni amwanamveka anatulutsa ndalama motani sakufotokoza akungoti ayi amene ndi minister of finance akuyenera kudziwa kuti ndalama zatuluka iwe reserve bank sinadziwe minister of finance akanadziwa bwanji in addition to that akunena kuti gangata waba ndalama za hotelo gangata is minister of sports anali minister of state ana anatulutsa bwanji ndalama zimenezi can you explain you hate him that's what you say always kuti ayi ndimadana ndi gangata sindizalola kuti gangata akhale president okay chimenecho ndi chisankho cha Malawi siwo amene umanena before September kunena kuti sukufuna kuti Professor Mutharika akhale president you are saying that eh, all over kuti iweyo sukufuna kuti Professor Mutharika akhale president and today he is the president ndiye ukunena kuti now you don't want Gangata to be the president are you, are you, are you the voters Yeah, uh, do you vote you don't vote you are an idiot oh that's fine then you are saying kunena kuti Gangata asakhale president because you are an idiot You must be very stupid. Ife a Malawi ngati kufuna kuti Gangata akhale president, azakhala president. You cannot tell us what to do. ndimalize ndi mawu awo mvetsera ndimalize ndi mawu awo olo wina afuna asafune dpp mboma sitani kodi sibwere ndiye kuchokera pa zimene adalengezazo zimachita kuonekeratu kuti amene ndimapikisana nawo His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika wa Democratic Progressive Party anali atatsogola kotero kuti sangapezekenso ndiye zimaonetsa kuti amene apambane ndi iwowa akawina mnyumba mwa amanu koma osati ku malawi ayi zimenezo sizitheka ayi